Fáilte romhaibh a chairde agus sé seo an tseachtain dheireanach do shraith chainteanna Ghlór an Fhómhair á chur i láthair ag Glór na nGael. Is mise Siún Ní Dhuinn agus le trí seachtainí anuas bhí muid ag caint ar ábhair an-éagsúil, cúrsaí inbhuanaithe, cúrsaí timpeallachta agus cúrsaí meabhairshláinte agus tá muid saghas ag filleadh ar an chéad ábhar an tseachtain seo, tá muid ag labhairt faoi thógáil clainne. agus is maith an rud go bhfuil beirt i mo theannta a bhfuil taithí mhaith acu ar a leithéid. Duine amháin acu, Stella Ní Chatháin, tá sí ag labhairt mar thuismitheoir, agus Cáit Verling, beidh sí ag caint mar shíceolaí. Agus déanfaidh an bheirt acu an cur i láthair a roinnt agus beidh fáilte roimh cheisteanna, dár ndóigh, le linn an chur i láthair agus ansin tiocfaidh mise chuig na ceisteanna ag deireadh na cainte seo agus cuirfidh mé ar an mbeirt iad lena sciliní éagsúla a thástáil agus Mar a dúirt mé, sé seo an ceann deireanach ach toisc gur ábhar chomh leathan atá i dtógáil clainne, bheartaigh an bheirt go bpléifidís dhá théama faoi leith laistigh den ábhar sin, so beidh siad ag díriú ar mheabhairshláinte an tuismitheora agus meabhairshláinte an leanbh chomh maith. So beidh an dá ábhar sin faoi scáth an chur i láthair seo. So, tosóidh muid le Stella, b'fhéidir. So, mar a dúirt mé, Stella, tá mé do do chur i láthair mar thuismitheoir agus súil agam nach miste leat é sin. Tá's agam gur duine níos mó thú ná tuismitheoir ach tá tú ag labhairt mar thuismitheoir anocht. Ok, go raibh maith agat, a Shiún, so tá tú tar éis mé a chur isteach i mbosca don oíche, an oíche seo. Dia dhíbh go léir. Just, is dócha, ba mhaith liom hello a rá le gach duine. Tá, bhí mé fhéin agus Cáit ag caint níos luaithe agus sé an chéad uair don bheirt againn a bheith ag caint le daoine gan na daoine sin a fheiscint so just beidh sé, fan linn, bí foighneach linn. Táimid go léir ag baint triail as rudaí nua le linn an phaindéim seo. OK, chun mé fhéinig a chur in aithne, mar is dócha gur cheapas go mbeidh sé, you know, nuair atánn tú ag éisteacht, go bhfuil sé tábhachtach go bhfuil comhthéacs éigint agat agus ag éisteacht liom mar thuismitheoir. So tá ceathrar páiste agamsa, tá siad fós óg a ndóthain, a dó, a ceathair, a sé agus a seacht, agus tá ag mé fhéinig agus ag Adrian agus tá cónaí orainn faoin tuath agus táim ag obair go páirtaimsearach agus, tá an-chuid tacaíochta againne ónár dtuismitheoirí, so sin an saghas, na staitisticí go léir atáim sásta a roinnt, ionas just go bhfuil comhthéacs agat agus ag éisteacht liom anocht. So ansin, is dócha, arís, mar a dúirt Siún, bhí bhí bhí plé agaibh ag tús ag tús na cainteanna go léir mar gheall ar meabhairshláinte, tá tá na focail sin táimid go léir, tá níos mó béim anois ar mheabhairshláinte mar gheall ar an saol mar atá sé ná riamh ach tá sé tábhachtach is dócha go bhfuil saghas tuiscint éigint ar an sainmhíniú atá agamsa ar an, ar an, ar na focail seo um, agus, agus, agus sinn ag caint ag smaoineamh ar, ar mheabhairshláinte na dtuistí. So chun saghas smaoineamh ar cad is brí le mheabhairshláinte agus sinn ag smaoineamh orm agus mise ag smaoineamh orm fhéinig mar thuismitheoir, chuas go dtí an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte agus thógas an sainmhíniú atá acu san agus chuireas é sin in oiriúint dom fhéinig. So, is dócha an cheist atá agamsa ag smaoineamh faoin sainmhíniú, cad is brí leis an saol nuair atá sé go maith? Conas mar táim nuair atá mo shláinte meabhrach go maith? So, nuair atá mo shláinte meabhrach go maith mar sin, Nuair a éiríonn liom mo dhualgais a líonadh mar thuismitheoir agus agus mé agus mé istigh sa tigh agus mé ag obair chomh maith, so nuair atá na dualgaisí éagsúla nó nuair atá mé in ann na jabanna go léir a dhéanamh. So nuair a bhíos ag smaoineamh air sin mar thuismitheoir so má tá cur i láthair le heagrú don obair nó má tá like, léitheoireacht Róisín, ba chóir dom bheith ag éisteacht leis sin, nó an leithreas briste or whatever, you know bíonn go leor jabanna le déanamh againn gach lá ach nuair atá mé in ann iad san a dhéanamh. So tick nuair atá mé in ann iad san a dhéanamh. Nuair atáim in ann déileáil le gnáthstrus an tsaoil agus bíonn gnáthstrus ann you know taobh amuigh d'aon strus eile. So domsa aríst, Gearóid, tá sé ceithre bliana d'aois agus is minic you know

An rud atá ann domsa ná nuair a théim amach ag siúl. So arís má táim ag siúl, tic. Agus an ceann deireanach agus nuair a mhothaím go bhfuil cúis liom, like agus arís nuair a bhí, as Béarla, it was like that sense of purpose, so go bhfuil cúis liom like not, go mbím, nuair a éirím ar maidin, bímse ag rá cén fáth ach do you know go bhfuil cúis liom you know sa saol seo agus go háirithe go bhfuil nasc agam agus baint agam leis an saol taobh amuigh den tigh. Mar thuismitheoir, tá sé thar a bheith tábhachtach agus is dócha nuair a bhí mé ag ullmhú don oíche anocht ag féachaint siar ar mo bhóthar go dtí seo mar thuismitheoir, is minic a chabhraigh grúpaí éagsúla liomsa, leis an nasc sin agus leis an mbaint sin le comhluadar taobh amuigh den tigh so bhí sé sin an-thábhachtach domsa. So sin an sainmhíniú agus sinn ag smaoineamh mar gheall ar mheabhairshláinte na dtuismitheoirí. Ok, agus arís mar a bhí Siún ag rá ansan, tá, so faoi láthair na huaire tá paindéim ann, agus bhuail sé linn go borb Mí Márta agus is dócha, tá 'fhios againn go léir, tá an taighde go léir á rá go bhfuil imní imithe i méid so tá sé sin nádúrtha agus sláintiúil nuair atá paindéim ann. So sin an fáth go bhfuil meabhairshláinte mar a bhí Siún á rá níos tábhachtaí anois ná riamh. Agus is dócha nuair a thosnaigh mé amach mar thuismitheoir bhíodh daoine i gcónaí á rá ar ndóigh daoine you know go háirithe le le taithí tabhair aire duit fhéinig agus nuair a thosnaigh mé amach bhí mé á rá oh yeah yeah yeah yeah go bráth whatever níor d'éist mé lena focal ach níor níor ghlacas leo ach anois is dócha thar aon am eile tá sé ana-thábhachtach agus d'úsáid mé an pictiúr leis an leis an bhfear ó Aer leis an aeróstach um, cé nach bhfuil aon chur amach againn ar ar na haeróstaigh na laethanta seo níl muid ag dul aon áit ach cuir ort do mheasc féin ar dtús um, agus sin, you know go bhfuil an teachtaireacht sin an-thábhachtach fós mar go háirithe nuair atá imní orainn ní smaoinímid ar na rudaí praiticiúla agus like tá fhios agam fhéinig nuair nách bhfuil mo mheabharshláinte go maith níl aon mhaitheas ionam, nílim in ann aon rud a dhéanamh so you know tá ciall ag baint leis ach uaireanta bímid á rá mar thuismitheoir oh you know whatever you know don't bother me or whatever but anyway so just an, an pictiúr sin ceapaim gur pictiúr deas é chun I suppose a shoiléiriú an tábhacht a bhaineann le tuistí agus an measc céanna a chur orthu féin orthu féin um, ar dtús. So an sin um, nuair a thosnaigh mé amach um, mar mar thuismitheoir agus bhí mé ag, bhí sé go deas ag, sé ag smaoineamh siar, em, I mean níl Cathal ach a seacht so ní, ní gá dom dul siar chomh, chomh fada sin ach em is dócha bhí sé suimiúil, thug, ar, sheol Cabrini em a oibríonn le Glór na nGael em ceisteanna ar aghaidh chugainn a thug em b'fhéidir go bhfuil cuid agaibh ag éisteacht anocht b'fhéidir nach bhfuil mar ní, ní you know tá rudaí eile le déanamh lá saoire bainc ach Bhí ceist amháin ann a tháinig, conas gur féidir linn cabhrú le tuistí, le teaghlaigh le páistí óga? Agus cheap mé go raibh sé sin an-shuimiúil mar nuair a thosnaigh mise amach ar an mbóthar mar thuismitheoir, sin an t-am, bhí, bhí níos mó tacaíochta uaim ansin ná aon am eile agus, rud atá an-shuimiúil, bhí níos mó deiseanna agam ansin ná aon am eile agus ag an am cheap mé go raibh brú uafásach orm ach ag féachaint siar, Tá am agat, tá deiseanna agat agus tá sé uait. So, ag smaoineamh siar go dtí an sainmhíniú, dualgas a bheith mar mháthair. So nuair a bhíos ag iompar an chéad seans, Cathal, bhí eolas uaim. Bhí eolas uaim ionas go mbeinn in ann a bheith mar mháthair. Ní raibh clú agam, you know, ní ní thagann tú leis an leis an mbróisiúr agus bíonn, so, so chun a bheith eolach mar gheall ar mo ról nua, eh, bhí an t-eolas sin an-tábhachtach. So, mar shampla, d'fhreastail mé ar ranganna, ar, ar em, ranganna réamhbhreith em, chun an t-eolas sin a fháil. An rud a thaitin liom mar gheall ar na ranganna sin, bhíodar eagraithe ag an bhFeidhmeannacht na em, Seirbhíse Sláinte, ná gur thugadar an t-eolas dom, an t-eolas ceart, ní raibh sé ar, ar em, Google ná aon rud eile agus bhí mé in ann bualadh le tuistí eile, éisteacht leis na ceisteanna agus a bheith sa bhád céanna le na rudaí you know bhí na rudaí céanna ag cur isteach you know not ag cur isteach orainn ach you know bhíomar buartha mar gheall ar na rudaí sin so tugann sé sin thug sé sólás dom ag an am um, d'fhreastal d'fhreastlaíomar ar ranganna eile chomh maith chuir mé iachall ar Adrian bocht teacht don chéad pháiste um, agus ansin nuair a bhíomar ag bogadh ar aghaidh ansin nuair a bhí um, nuair a tháinig an páiste ar an saol d'fhreastail mé ar ranganna uh, beathú cíocha agus Gach Máirt ag a haon déag a chlog bhuaileamar le chéile agus bhí cupán tae agus scón againn agus is é an t-am is fearr a thaitin, an t-am is mó a thaitin liom gach seachtain. Agus cén fáth? Bhí mé ag bualadh le tuistí, nach tuistí nua amháin, tuistí le taithí nó tuistí nua, bhíomar go léir sa bhád céanna, Ní raibh mo chuid fadhbanna cheapas like go raibh ní raibh éinne you know ní raibh deacrachtaí ag éinne le le you know ó thaobh beathú cíocha de so cinnte bhí agus thug arís thug sé just um sólás iontach dom bhí mé i gcónaí mhothaigh mé i bhfad níos fearr ag teacht abhaile bhí an tae an-tábhachtach bhí an scón níos tábhachtaí fós um agus bhí mo leanbh liom ach is é like Dhein mé é do gach páiste, bhí deacrachtaí agam leo go léir ag tabhairt bainne cíche dóibh ach em gach, gach páiste, d'fhreastail mé so domsa bhí sé tábhachtach go raibh an comhluadar sin taobh amuigh den tigh agus arís le Cathal ní raibh mé really ag bualadh le éinne eile, chaith mé i bhfad níos mó ama sa tigh mar cheap mé go raibh an t-uafás le déanamh ag an am agus bíonn, bíonn tú saghas overwhelmed em so sin grúpa eile a, a, a thaitin go mór liom em mar gheall agus bhí treoir ann nuair a bhí mé i dtrioblóid, bhí banaltra ann nó bhí duine ann in ann mé a chur in aithne do dhuine éigint eile. So bhí a fhios agam go rabhas sábháilte ann agus bhí mé macánta, bhí mé in ann a bheith macánta ann chomh maith agus tá sé sin ana-thábhachtach agus arís mar a dúirt mé, bhí tuismitheoirí nua ann agus tuismitheoirí le taithí agus bhí sé, you know, bhí deichniúr nó dáréag againn agus bhí sé sin istigh i dTrá Lí agus thaitin sé sin go mór liom.

so bhí sé tábhachtach domsa go mbeidh baint agam le daoine ón áit so bhí sé tábhachtach dom go raibh rud éigin ar siúl ehm sa sráidbhaile agus arís eh chuir mé sé chuir mé aithne ar dhaoine eile nuair a chuas amach ag siúl bhuail mé leo arís sa naíonra nó nuair a bhíodar ag tosnú ar scoil ehm so an nasc arís le daoine eile atá mórthimpeall nó cóngarach liom. Ehm and then of course d'fhreastail mé ar ócáid a bhí eagraithe ag Glór na nGael ehm

Em, so sin, sin saghas an bóthar, em, a bhí agamsa agus na rudaí a sheas amach nuair a bhí mé ag féachaint siar, cad a, cad a chabhraigh liom mar thuismitheoir nua. So, is dócha, ar an nóta sin, em, nuair a bhíomar ag smaoineamh mar gheall ar na, na, na, na rudaí gur féidir le, le coistí poiblí a dhéanamh, aríst, Caithfidh mé go bhfuil na smaointí seo bainteach leis an saol, an gnáthshaol, you know, níl an gnáthshaol amuigh ansin ann, you know, tá srianta poiblí ann, ní féidir linn grúpaí a chur le chéile, ní féidir linn, um you know, dul ar phicnic le chéile, you know, tá, tá go leor, I suppose, deacrachtaí ann agus dúshláin ann faoi láthair chun tacaíocht a thabhairt. ach just ag smaoineamh ar an domhan mar a bhí agus le cúnamh Dé mar a bheidh arís, ranganna réamhbhreithe do thuismitheoirí you know ag súil le máithreacha agus aithreacha atá ag súil le páiste, an-tábhachtach, comhairle faoi beathú cíche mar a dúirt mé agus agus grúpaí, an-tábhachtach, comhairle faoi tuismitheoireacht, you know, go bhfuil sé sin ar fáil má tá sé uait. Um, maidin, you know, maidneacha le chéile, bhí maidneacha eagraithe ag daoine éagsúla chomh maith chun bualadh le chéile agus arís cupán tae nó cupán caife agus um, you know, comhrá agus fadhbanna a roinnt agus cabhrú le daoine. Um, agus aríst, eolas a bheith agam, you know a bheith ann do thuismitheoirí faoi na seirbhísí atá ann má tá seirbhís uathu you know, you know mar shampla muna bhfuil mo mheabhairshláinte go maith cá dtéim you know go raghainn i dteagmháil b'fhéidir le mo dhochtúir teaghlaigh nó má táim fós bainteach leis an mbanaltra phoiblí. Cáit, N'fheadar an bhfuil fonn ort teacht isteach ansan? Is dócha go bhfuil an-chuid eolais ag banaltraí poiblí mar gheall ar na seirbhísí atá ar fáil agus is féidir leo, is féidir leo san leis, is dócha, uaireanta comhairle a thabhairt maidir le bainne cíche agus maidir le forbairt an linbh is mar sin de. So is dócha go bhfuil sé tábhachtach do ghrúpaí pobail go mbeadh. Toisc go mbeadh an eolas san acu cad iad na seirbhísí atá ann cheana féin agus seans go bhfuil daoine le Gaelainn sna seirbhísí san cheana féin so bheadh sé sin go maith píosa taighde a dhéanamh maidir leis sin ach beidh muid ag labhairt faoi sin níos mó níos déanaí. Yeah, yeah, ok. Ok, so I think Cáit tá tusa anois. So táimse, tá mé féin is Stella nó beimid ag labhairt lena chéile anois, táimse, is tuismitheoir mise leis, tá triúr leanbh agam agus is síceolaí mé chomh maith le níos mó ná fiche bliain ag obair le leanaí agus le clanna so is dócha go bhfuil an dá rud ceangailte le chéile nuair atáim ag labhairt libh anocht. So bhí an-chuid rudaí nuair a bhí mé fhéin is Stella ag pleanáil an chaint so is dócha go raibh an-chuid rudaí comónta ag an mbeirt againn le chéile agus bhíomar ar aon aigne le an-chuid rudaí so, beidh siad saghas ceangailte isteach le chéile. So táim chun caint ar mheabhairshláinte an linbh anocht agus is dócha gur coincheap saghas nua is ea é sin anois sa sochaí, abair bhí lá ann agus níor thuigeamar go raibh a leithéid de rud ann agus meabhairshláinte an linbh, abair níl meabhairshláinte ag báibín, mar sin dá ach anois tuigimid. go bhfuil a leithéid de rud ann agus meabhairshláinte an linbh, fiú amháin báibín beag, glaotar anois infant mental health air, nó meabhairshláinte an leanbhín beag bídeach so, tá sé sin ana-cheangailte leis, le meabhairshláinte na dtuismitheoirí. Féadfair dul ar aghaidh anois Stella. Tá Stella, tá smacht ag Stella ar na sleamhnáin anocht, trí fadhbanna na teicneolaíochta againn so. Tá sainmhíniú agamsa leis, cad, cad is, cad é an rud é meabhairshláinte an linbh, sin, a bhuíochas den CDC, thaitin an ceann seo liom mar bhí sé, cuíosach gearra. go mbaintear amach garspriocanna forbartha, nó sin focal nua, developmental milestones fé mar a deireann siad as Béarla. Deacair, focal an-deas. Déarfainn go bhfuil focal áitiúil éigin in áit éigin atá níos deise ná an ceann so, ach eh. agus garspriocanna mothúchánacha, agus go bhfoghlaimítear scileanna sóisialta folláine agus conas déileáil le fadhbanna nuair a thagann siad chun cinn. So nuair a chímid é sin, tá sé ana-chosúil leis an ceann do dhaoine fásta chomh maith, tá an-cheangal idir an dá cheann acu san. So, meabhairshláinte an linbh. Is dócha gurb é an rud is tábhachtaí a bhaineann le meabhairshláinte an linbh, tá sé deifriúil ag gach aos agus is dócha go mbaineann sé seo leis na saghais clanna agus na saghais leanaí go mbíonn na grúpaí pobail ag déileáil leo. Tá rudaí deifriúla ag teastáilt ag, is dócha, pointí deifriúla forbartha an linbh. So, nuair a bhíonn siad ina mbáibíní, fé mar a bhí Stella a rá, Is cabhair don dtuismitheoir atá i gceist mar má tá an tuismitheoir ag déanamh go maith, beidh an leanbh ag déanamh go maith chomh maith agus is dócha go bhfuil sé sin leis fíor nuair a bhíonn siad an-bheag sara dtéann siad ar scoil, bíonn rudaí deifriúla ag teastáilt. Is dóigh liom go go bhfuaireas féin an-ana-thacaíocht leis na grúpaí bainne cíche, na grúpaí do leanaí beaga agus do mhamaíos le chéile agus an rud ceannann céanna, an cupán tae, Dá mbeadh cúpla deora ag sileadh liom bhí duine éigin deas liom agus an chéad seachtain eile bheadh cúpla deora ag sileadh le duine éigin eile so bhí sé bhí sé go hiúntach agus bhí bhíos ag súil chomh mór leis sin agus tugann sé ana-thacaíocht agus is dócha do ghrúpaí Gaelainne go mbeadh sé deas dá mbeadh Gaelainn ag duine éigin saghas dá mbeadh Gaelainn ag tuismitheoir go bhféadfaí iad a cheangal le chéile nó rud éigin mar sin a dhéanamh chun tacaíocht a thabhairt trí mheán na Gaelainne leis. Ansan nuair a bhíonn leanaí scoile i gceist bíonn meabhairshláinte, bíonn rudaí deifriúla tábhachtach is dócha agus ansan déagóirí so bíonn rudaí deifriúla ag teastáilt is dócha chun cabhrú leis an mheabhairshláinte ag aoiseanna deifriúla. Is féidir linn dul, yeah. So, cad a chuireann leis an meabhairshláinte? Cad, cad é na rudaí a chabhraíonn leis, leis an leanbh meabhairshláinte maith a bheith acu? An chlann timpeall orthu, sé sin, tá an éifeacht is mó ag an gclann, níos mó ná aon rud eile, lasmuigh d'aon rud eile, so, go mbeadh an chlann sláintiúil agus ag forbairt go maith agus go mbeadh mamaí is daidí, nó daidí is daidí, nó mamaí is mamaí, nó mamó nó deaideo nó cén duine atá ag tabhairt aire dos na leanaí, go bhfuil siad féin ag braistint go maith agus ag tabhairt aire mhaith dóibh féin Fé mar a dúirt Stella, agus is féidir déileáil tá's agam féin, nuair, má thá lá dian agam féin is má tháim in ísle brí, tá sé i bhfad níos deacra déileáil leis na gnáthrudaí a théann mícheart gach lá. Agus piocann na leanaí suas é sin agus bíonn sé ag ciorcalú timpeall, so, aire dhuit féin. So, an suíomh sa bhaile, baineann sé sin le an-chuid rudaí, conas a thá daoine ag maireachtaint, tá's againn anois go bhfuil daoine gan dídean ann, Daoine fé bhrú airgid, gach saghas rud mar sin. Caithfidh na rudaí, na bun rudaí mar sin a bheith i gceart ionas go mbeidh meabhairshláinte maith ag an leanbh. Pearsanacht an linbh, so, aon tuismitheoir, tá's acu go bhfuil pearsanacht deifiriúil ag gach leanbh agus tá an grá chéanna agat do gach leanbh ach tá ceangal nó caidreamh deifiriúil agat le gach leanbh a thá agat, mar tá gach leanbh deifiriúil is tagann siad isteach sa tsaol le pearsanacht. So, bíonn saghas tuismitheoireacht deifiriúil ag teastáilt do gach leanbh, is dócha. An tsláinte fisiciúil, go mbeadh leanaí sláintiúil go fisiciúil, sin, bia sláintiúil a dh'ithe, suaitheadh coirp a bheith acu, am chun imirt agus oideachas. Beidh Stella ag caint níos mó air sin, so nílim chun dul isteach ach tuigimid anois, gan dabht, toisc an paindéim cé chomh tábhachtach is a thá an t-oideachas do sna leanaí agus bhídís ar fad ag tabhairt amach anseo i mo thighse gach maidin ag éirí chun dul ar scoil agus na deora a bhí ag sileadh leo nuair a bhí na scoileanna dúnta so thuigeamar ansan cé chomh tábhachtach is a bhí sé. Agus sóisialú, gan dabht, labhraíomar air sin. Báibíní bídeacha bídeacha ní bhíonn éinne uatha ach Mamaí, nó Daidí, nó pé an duine atá ag tabhairt aire dóibh. Ach na leanaí beaga is iad ag fás aníos, bíonn an ceangal san ag teastáilt, Bíonn caidreamh ag teastáilt uathu le leanaí eile nuair a fhaigheann siad ábhairín níos sine, tá sé sin chomh tábhachtach dóibh chun forbairt sa tsaol. So siad san rudaí is dócha a chuireann le meabhairshláinte an linbh. So b'fhéidir mar nuair a bhíonn tuismitheoirí nuair a bhíonn leanaí acu, cad a chabhraíonn? Tá na tá na grúpaí pobail tánn sibh ag iarraidh a dh'fháilt amach is dócha conas is féidir libh tacaíocht a thabhairt. So siad san rudaí cheap mé féin is Stella b'fhéidir a chabhródh tuiscint ar ghnáthfhorbairt leanaí. Tá an-chuid ar fáil ar ag an Seirbhís Sláinte maidir leis seo, an-chuid leabhráin bheaga agus mar sin de agus tá an-chuid acu ar fáil trí mheán na Gaelainne, is mara bhfuil, is féidir gearán a dhéanamh mar gheall air, ach dh'aimsíos ualach acu le déanaí. ar líne. So tá, is féidir an cartlann a fháilt trí mheán na Gaeilge ach b'fhéidir go bhféadfadh daoine, coistí agus grúpaí níos mó a dhéanamh, b'fhéidir cuid de na rudaí so a athrú go Gaelainn, bheadh sé sin go hiontach. Meabhairshláinte tuismitheoirí, labhramar air sin. Fadhbanna idir tuismitheoirí, uaireanta bíonn sé go maith fhios a bheith agat conas cabhrú le daoine. Tacaíocht don gclann. Tá, is dócha go bhfuil an-chuid grúpaí deifriúil anois ag cabhrú le daoine le clanna i slite difriúla so, mar shampla maidir le airgead tá Mabs ann, tá an Dochtúir Teaghlaigh ann, tá grúpaí ar nós Barnardos a chabhraíonn le clanna maidir le b'fhéidir iompar na leanaí is mar sin, dá sláinte fisiciúil, oideachais agus seans chun sóisialú. So is féidir leis na grúpaí pobail is dul isteach ag aon phointe ansan agus cabhrú, is dóigh liomsa, pé scéal é. Mar shampla, fé mar a bhí Stella a rá, na deirí seachtaine le Glór na Gael, dheineas féin iad san, leis, nuair a bhí na leanaí beag agus bhíodar go hiontach, dheineamar an-chuid acu amuigh fén dtuath, ag imeacht a siúl sna sléibhte agus mar sin de, agus cuireann siad san tic in an-chuid de sna boscaí san, mar bhíonn meabhairshláinte na dtuismitheoirí, tá siad san amuigh fén aer, tá siad ag caint le tuismitheoirí eile agus tá na leanaí amuigh fén aer, tá siad ag bualadh le leanaí eile ag sóisialú agus tá sé, tá sé go hiontach. So, siad san na rudaí a chabhraíonn. Is féidir liom dul ar aghaidh. Tá súil agam anois ná fuilim ag labhairt ró-thapaigh. Just. Raghad just tríd anois so, b'fhéidir, an báibíní, cad atá ag teastáil nuair atá báibíní beag, tá sé ana-ana-uaigneach, sin é an rud is mó a bhuail mise nuair a bhí an chéad leanbh agam, bhíos istigh i dtigh, in eastát tithíochta, ní raibh aithne agam ar éinne, bhí mo bháibín beag ansan, bhíos teannta istigh sa tigh, ní raibh mo thuismitheoirí gar dom, bhí sé ana-uaigneach. Agus sé an rud a chabhraigh liom, fé mar a dúirt Stella, ná na grúpaí, bhínn ag fanacht is ag fanacht leis an ngrúpa so, bhínn ag dul go dtí grúpa maidin Dé Céadaoin, grúpa bainne cíche is bhínn suite amuigh i gCathair, tí seachtain a bhí sé ar siúl ag fanacht chun dul isteach agus ba chuma dá mbeadh mo leanbh ag gol nó cad a bheadh ar siúl just bhí sé bhí sé go hiontach ag so ag seachaint seachaint leithlisiú ag seachaint saghas a bheith uaigneach agus aonaránach is i d'aonar agus ní ní dóigh liom go labhraíonn tuismitheoirí a ndóthain mar gheall air seo go hoscailte agus a rá cé chomh dian is atá sé. Breá linn ár leanbhíní beaga ach tá sé an-dhian. Tugann siad cabhair praiticiúil fé mar a dúirt Stella maidir le bainne cíche, forbairt agus gach rud. Is uaireanta bíonn sé go maith nuair a bhíonn banaltra nó duine éigin ann gur féidir cabhrú leat, má thá fadhbanna beaga ag do leanbh go gcabhróidís leat, go dtabhairfidís comhairle duit. So, ansan leanaí réamhscoile, is dócha go bhfuil rudaí deifiriúla ag teastáilt ag an aois san, cabhair praiticiúil leis, is is tréimhse saghas deacair é sin leis, bíonn siad ag cailliúint an cheann gach cúig nóimeat, d'aon ní, ar gach saghas rud, fé mar a dúirt Stella, dul isteach sa mhótar, cur orthu na héadaí, ithe bricfeasta, ag éirí, dul a chodladh, gach rud. So, go mbeadh na daoine ann chun a rá leat, tá sé seo go diail, tarlaíonn sé seo do gach éinne agus eh bímse i gcónaí á rá leis na tuismitheoirí go mbíonn. I gcónaí. Deirim leo, is mó ollmhargadh, is mó uair a bhíos ar an urlár san ollmhargadh le mo leanbh a speachadh is a scréachaigh so. Níl, nílimse deifiriúil ó aon tuismitheoir eile sa tslí sin. So, imirt, tá imirt, fé mar a deintear ansan ar an sleamhnán, thar a bheith tábhachtach do leanaí ag an aos san. Is féidir le grúpaí pobail cabhrú trí mheán na Gaeilge go hiontach ansan, bhínnse ag dul go dtí grúpa amuigh, le Glór na Gael leis nuair a bhíodar beag agus bhíodar ábalta imirt timpeall ar na sleamhnáin bheaga agus mar sin de agus seans acu chun imirt. Sin é an slí a dh'fhoghlaimíonn leanaí gach rud, is ea, tríd a bheith ag imirt agus a súgradh so agus a sóisialú. So, is dócha go b'in é an tslí gur féidir le le grúpaí cabhrú ag an bpointe sin. Agus ansan, eh, tá sé seo tábhachtach, is dócha go mbraitheas é seo agus mo leanaí féin ag dul in aois, em, ná féadfainn, is dócha, iad a thabhairt go dtí grúpaí mar sin a thuilleadh, bhíodar níos sine, tá sé seo tábhachtach do ghrúpaí pobail, is dóigh liom, agus bhí mé féin is dóigh liom ag labhairt air seo, nuair a thá na leanaí a fáil níos sine agus nuair a thá siad ar scoil, Tosnaíonn siad a' déanamh b'fhéidir imeachtaí nó spóirt t'éis na scoile, bíonn siad a' bualadh le cairde ag an deireadh seachtaine, bíonn siad a' déanamh rudaí deifiriúla, bíonn mo leanaí fhéin a' déanamh an-chuid spóirt is rudaí agus ní theastaíonn uathu b'fhéidir chomh mór a bheith ag imeachtaí grúpaí nó rud éigin eagraithe ag grúpaí so sé an rud a cheapaimse a bheadh go hiontach b'fhéidir do ghrúpaí ná dá bhféadfadh na grúpaí Gaelainne saghas páirt a ghlacadh i gcuid des na spóirteanna agus na gníomhaíochtaí seo. Mar shampla, i dTrá Mhór tá a fhios agam go bhfuil an scoil surfála i dTrá Mhór, déanann siad campaí samhraidh trí mheán na Gaelainne sa tsamhradh do dhéagóirí agus déanann siad seisiúin go rialta mar tá na daoine a dh'oibríonn ann, tá cúpla duine acu ábalta Gaelainn a labhairt agus déanann siad é sin agus is dóigh liomsa gur slí iontach é sin chun leanaí b'fhéidir ná beadh oiread taithí acu ar Ghaelainn saghas ag dul isteach ar an nGaelainn agus grá a bheith acu di agus a bheith a' labhairt Gaelainne i slí atá nádúrtha dóibh fhéin so is dóigh liomsa go bhfuil seans iontach ansan ag grúpaí pobail agus is dócha go gcím é seo gach lá i nDún táimse ag maireachtaint gairid do Dhún Garbhán agus tá oiread daoine i nDún Garbhán in istigh i siopaí agus istigh i ngrúpaí deifriúil bíonn i gcónaí duine éigin ann go bhfuil Gaelainn acu. mar b'fhéidir go bhfuil ceangal acu leis an Rinn nó chuadar dtí an ngaelscoil agus is rud iontach é saghas gur féidir leat ceangal a dhéanamh leis an nGaelainn gach lá istigh sa bhaile i slite deifiriúla agus tá sé sin tábhachtach is dócha agus is rud é san go bhféadfadh grúpaí cuimhneamh air seo maidir le leanaí scoile. nó just rudaí eile just a luas ansan, caitheamh aimsire, scáileáin, is dócha go bhféadfadh grúpaí cabhrú b'fhéidir ansan sa tslí sin leis agus sábháilteacht ar líne, just go mbeadh eolas ag na grúpaí maidir leis na cúrsaí so mar is dóigh liom go bhfuil sé seo an-thábhachtach anois you know go mbítear ag tógaint pictiúirí b'fhéidir de leanaí ag na himeachtaí agus just go mbeadh an t-eolas ar ghrúpaí maidir le sábháilteacht ar líne, an dlí maidir leis seo agus cúrsaí mar sin. Agus ansan an sleamhnán deireanach ná an bhfuil sé, b'fhéidir go bhfuil sé ag róil. No, I think that's it. No, tá sé ansan, dhéagóirí, bhuel nílim chun mórán a rá anois maidir le dhéagóirí anocht mar sin caint eile iomlán agus bheimis ansan oíche fada, tá sé saghas deifiriúil. Is dóigh liom go bhfuil ceangailt ann, cad atá tábhachtach do dhéagóirí, na cairde, cuimhnímid go léir é, cad a tháinig thar na cairde nuair a tháinig tú id dhéagóir? Oideachas, gan dabht, tuigimid an tábhacht a bhaineann leis sin. Féinmhuinín, titeann an féinmhuinín an-mhór, deirtear le cailíní go mórmhór go bhfuil an féinmhuinín níos airde ná aon aos eile ag an 9 mbliana. Ná chuirfeadh sé brón ort nuair a chloiseann tú é sin. Titeann an fhéinmhuinín an-mhór nuair a bhíonn siad ina ndéagóirí so is dócha go bhfuil, cad a chabhraíonn? Cabhraíonn go mór caitheamh aimsire, cabhair praiticiúil, so go mbeadh a fhios ag grúpaí, má thá déagóirí timpeall, b'fhéidir go bhfuil siad ag déileáil leothu, conas cabhrú leothu má thá siad i dtrioblóid, mar bíonn fadhbanna ag déagóirí maidir le brú ó dhaoine óga eile, fadhbanna clainne, fadhbanna le bulaíocht agus gach saghas rud difriúil agus go mbeadh fhios ag na grúpaí pobail, is dócha, cá bhfuil an chabhair ina n-áit féin? So, mar shampla, má thánn tú lonnaithe i gCorcaigh, cad iad na seirbhísí atá timpeall ort ansan i gCorcaigh a fhéadfadh cabhair a thabhairt do dhaoine óga? Cad iad na línte teileafóin, cad iad na suíomhanna idirlín, tá an-chuid suíomhanna idirlín deifiriúla ann, nó SpunOut is iad san. So, cad atá i d'áit féin agus taighde beag a dhéanamh maidir, labhair mé féin Stella mar gheall air sin i gceann nóiméad ach, taighde beag a dhéanamh cad atá ar siúl agus ansan má thánn tú ag obair le déagóirí gur féidir má má thá fadhb gur féidir leat é a phiocadh suas agus iad a phointeáilt sa tslí ceart chun cabhair a fháilt. Inis, Ab chun tú chuir samhail di Stella arís? Ceapas ceapas go raibh yeah, n'fheadar an bhfuil an connection go maith anois ach an féidir libh mé a chlos? Go bródúil. Yeah, ó go diail. Okay, go raibh míle maith agat um, Cáit, bhí sin go hiontach. So, Look, tá na pointí seo luaite agatsa Cáit cheana féin, ach is dócha cúrsaí oideachais agus mé ag smaoineamh orm fhéinig mar thuismitheoir. Um, thosnaigh sé sin domsa nuair a thosnaigh mo pháistí ag dul go dtí an naíonra, so go dtí sin bhíodar sa bhaile, um, bhí duine ón gclann ag tabhairt aire dóibh nó feighlí linbh, Bhí fhios agam, bhí aithne agam ar gach duine a bhí in aice leo nó mórthimpeall orainn agus nuair a thosnaigh siad, nuair, nuair a chuadar go dtí an naíonra, sin an chéad uair nách raibh aithne agam ar na múinteoirí, ní raibh aithne agam ar na páistí eile ach an oiread ach fós

Níl fhios againn conas cabhrú mar bhímid ag ceapadh go bhfuil saghas an smacht ag imeacht dúinn agus tá tionchar ó dhaoine agus ó pháistí eile ann. So is dócha nuair a bhí mé ag smaoineamh mar gheall ar mo pháistí arís níl tá an té is sine i rang a haon faoi láthair but na cuspóirí atá agamsa do mo pháistí ná uimhir a haon go bhfuil iad slán ar scoil so nuair théann siad ar scoil go mothaíonn siad go bhfuil siad slán go bhfuil siad sásta ar scoil agus luaigh luaigh do thánaig Cáit é go minic nuair a bhí tú ag dul tríd na na you know forbairt an linbh de réir de réir aoise de ag súgradh le páistí eile agus in in ann a bheith an obair in ann um, an, an obair a dhéanamh. Um, Obviously má tá fadhb leis an scoil téann tú i dteangmháil leis an leis an scoil umm but I suppose an dúshlán is mó atá agamsa anois is ag tabhairt deiseanna do na páistí súgradh le páistí eile mar tuigimid na an an tábhacht a bhaineann le cairde sa saol tá an saol go háirithe agus an pandéim so anseo mar níl níl féidir linn bualadh lenár gcairde ach tuigimid chomh maith go na cairde a dhéanann na páistí nuair atá siad óg tá sé sin tábhachtach dos na cairde a dhéanfaidh siad you know amach anseo agus na scileanna a fhoghlaimíonn siad ag an aois seo agus an mhuinín agus an caidreamh tá sé sin thar a bheith tábhachtach. So is dócha domsa nuair atá mé arís nuair a bhí mé ag dul siar mo bhóthairín beag deas ansin tamlín ó shin an rud a thugann grúpaí poiblí dom agus anois go háirithe nuair atá na páistí ag dul in aois ná deiseanna a thabhairt do mo pháistí súgradh le páistí eile mar nuair atáid ar scoil you know tá tú taobh amuigh den scoil you know mar sin é agus um sin rud I think gur féidir le le le le le grúpaí poiblí a dhéanamh uh chun uh agus i mo thuairimse do thabharfadh sé tacaíocht iontach um do thuismitheoirí. is deiseanna a thabhairt do pháistí súgradh le páistí eile faoi threoir duine fásta. So, arís, nuair a bhíomar ag smaoineamh mar gheall air seo, seirbhísí iarscoile do pháistí bunscoile agus arís like críochnaíonn na naíonáin, so naíonáin bheaga agus naíonáin mhóra, críochnaíonn siad uair a chloig roimh. gach rang eile agus tá uair a chloig ansan you know a d'fhéadfadh you know you know d'fhéadfadh grúpaí éagsúla é sin a úsáid chun rud éigin a chur i láthair so mar shampla na páistí bhí club lego trasna an bhóthair ón scoil um, agus bhí sé go hiontach ní raibh níor bhain sé le obair scoile ach bhí deis álainn acu a bheith ag súgradh le Lego, ag díriú isteach ar an Lego ach really bhíodar ag súgradh lena chéile agus ag déanamh cairde le daoine nách raibh istigh sa rang agus thaitin sé go mór leo. Arís, campaí samhraidh you know nuair atá na scoileanna dúnta, deiseanna teacht le chéile le teaghlaigh agus arís mar a dúirt Cáit bhí you know bhí amanna iontacha againne le Glór na nGael ag bualadh le teaghlaigh eile agus tá na páistí fós ag caint mar gheall ar na hamanta a chaith siad le teaghlaigh eile mar is is rud ana-speisialta é a bheith in ann a bheith le do pháistí, le teaghlaigh eile, faoi threoir duine éigin eile ionas go bhfuil sé slán sábháilte do gach éinne. Arís, ranganna difriúla a chur ar fáil ag brath ar an suim atá you know ag na páistí. ag an am. Téann Róisín go dtí Ladybirds, bhuel bhíodh sí ag dul go dtí Ladybirds gach Déardaoin agus arís thaitin sé sin go mór léi, nó peil nó iomáint. And arís is dócha nuair a bhí mé féin agus Cáit ag smaoineamh mar gheall ar an oíche anocht, obviously tá, tá, ní féidir linn, táimid teoranta faoin méid gur féidir linn a dhéanamh, faoi láthair na huaire ach mar a bhí Cáit ag rá ansan, is dócha go dtugann an t-am seo seans dúinn, or seans taighde a dhéanamh, cad atá ar fáil, cad iad na seirbhísí iarscoile atá ann, cad iad na campaí atá ann, cad iad na deiseanna atá ann do thuismitheoirí atá ar fáil go háitiúil. Agus ansin nuair atá fhios againn cad atá ar fáil, beidh na bearnaí le feiscint nó beimid in ann dul i dteangmháil le na grúpaí eile atá ag rith cheana féin agus b'fhéidir go bhfuil na bearnaí le you know, ar eolas acu nó, you know, mar tá siad ba dul i dteangmháil le na grúpaí atá ann cheana féin agus is dócha just é a leagadh amach cad atá ann agus beidh sé saghas uaireanta beidh sé níos fusa ansin um you know, tosnú. So um just ceist amháin a tháinig isteach chomh maith um nuair a nuair a fuaireamar na ceisteanna ná conas cabhrú le páistí or le teaghlaigh le páistí le deacrachtaí so ROS um Riachtanais Oideachais Speisialta. So just chuireas an taighde seo suas, seo taighde atá déanta ag siceolaithe ag arís chuireadar ceisteanna ar pháistí mar gheall ar conas mar atá an scoil. So tá sé bainteach leis an scolaíocht ach is féidir linn féachaint ar ghuth an linbh anseo agus b'fhéidir na pointí seo a thógaint isteach mar tá sé tá cuid dos na rudaí cosúil um or in oiriúint nuair atáimid ag iarraidh tacaíocht a thabhairt do theaghlaigh nó grúpaí a bhunú nó mar sin de. So Midgen, Midgen et al. Um, um, so Tara, Tara agus comhghleacaithe, labhair siad le 80, uh, 480 páiste idir 3 bliana d'aois agus 16 agus bhí deacrachtaí um, éagsúla, so bhí réimse leathan um, deacrachtaí acu ach bhíodar ag iarraidh, is dócha, labhairt le na páistí chun a fháil amach cén sórt, an rabhadar ag mothú go rabhadar bainteach leis an scoil or that kind of sense of belonging agus seo, agus bhuaileadar leis na páistí agus labhair siad leo, ú, brón orm, agus an rud a sheas amach ná. cairde. So an rud is tábhachtaí dos na páistí seo agus na daoine óga seo ná go bhfuil cairde acu, cosúil le aon pháiste eile. Cairde, sin an rud is tábhachtaí agus iad a coimeád, iad a dhéanamh agus iad a coimeád. Go gcuirfidh daoine aithne orthu. Bí linn nuair is gá dúinn labhairt le duine éigint. Déan cinnte go bhfuilimid in ann páirt a ghlacadh sna himeachtaí. Now, an-shuimiúil, an tarna rud is tábhachtaí dos na páistí seo ná go bhfuil imeachtaí ann dóibh i ndiaidh am scoile. Nach bhfuil sé sin an-shuimiúil? So, cairde uimhir a haon agus uimhir a dó, go bhfuil imeachtaí ar fáil i ndiaidh am scoile, taobh amuigh den scoil. Cuireadh a thabhairt dár dteaghlaigh cabhrú leo páirt a ghlacadh i saol na scoile, so, you know, saol taobh amuigh den scoil chomh maith, saol sa phobal. Bíodh go leor spóirt, imeachtaí agus clubanna éagsúla ar fáil. Glac le gach duine agus léirigh meas agus cineáltas do gach duine. Cuidigh linn mothú sábháilte ar scoil. Lig dúinn foghlaim agus páirt a ghlacadh i ngrúpaí. Tabhair dúinn trealamh, bhuel, baineann sé sin níos mó leis an scolaíocht, agus smaoinigh ar bhealaí éagsúla faoi le cabhair a thabhairt dúinn. So aríst is dócha, uaireanta, you know, conas gur féidir linn a chinntiú go bhfuil fáilte roimh gach duine, fáilte roimh páistí le riachtanaisí agus b'fhéidir go bhfuil orainn saghas a bheith níos soiléire mar uaireanta b'fhéidir go bhfuil náire ar na tuismitheoirí nó b'fhéidir go gceapann siad nach bhfuil fáilte nó nach cóir dóibh a bheith nó whatever but conas gur féidir linn a chinntiú go bhfuil an teachtaireacht sin acu go bhfuil fáilte is fiche rompu conas gur féidir linn na deacrachtaí nó na dúshláin atá ann a thuiscint so you know mar shampla b'fhéidir go mbeidh sé agus arís tá fhios ag na tuismitheoirí conas cabhrú le na páistí le deacrachtaí so ní gá dúinn ach labhairt le na tuismitheoirí cad tá uait ar mhaith leat dul níos luaithe go dtí an grúpa mar shampla nó an mbeidh sé níos fearr muna mbeidh ceol ar fáil sa chúlra nó an mbeidh sé níos fearr you know cibé rud atá ag teastáil beidh sé ar eolas ach just Ní gá dúinn ach smaoineamh, OK, caithfimid labhairt le na tuistí, an t-ullmhúchán a dhéanamh agus an comhrá sin leanúnach, an, you know, an bhfuil muid, you know, go breá, an bhfuil gach rud go breá, whatever, ach uaireanta is dócha go ndéanaimid dearúd ar na páistí, so, so just cheapas b'fhéidir go raibh sé suimiúil an taighde sin a roinnt libh. So, um, arís ag an deireadh, conas an féidir linn um, tuistí a chur in eolas faoi na seirbhísí um, éagsúla atá ann? Um, Cáit, ar mhaith leat labhairt um, mar gheall ar sin? Yeah, is dócha nach bhfuil anseo ach saghas um, ach saghas uh, achoimre a shní le chéile ar a bhfuil ráite againn go dtí seo. So, go mbeadh fhios ag grúpaí, seans is é seo anois do ghrúpaí pobail a fháilt amach cad atá ar siúl i d'áit féin, an áit ina bhfuil tú lonnaithe, Cad iad na seirbhísí atá i siúl do dhaoine óga, do leanaí, do thuismitheoirí? Cad iad? Conas is féidir le daoine teagmháil a dhéanamh? Cén tacaíocht atá ar fáil? So, mar shampla, bhfuil grúpa spraoi ann cheana féin? Is dócha ná fuil aon phointe a bheith tosnú suas rud éigin atá i siúl cheana. Bheifeá níos fearr as, b'fhéidir, ag ceangal suas leotha san agus a fháilt amach an bhfuil duine éigin ansan go bhfuil Gaolainn acu, b'fhéidir ná fuil, b'fhéidir go bhféadfainnse seisiún a dhéanamh trí mheán na Gaolainne so bheidh mé féinig A bheith ag caint ar b'fhéidir dá mbeadh club gleacaíochta ann, go bhféadfá saghas seisiún seo a dhéanamh leo tríd mheán na Gaelainne agus bheadh craic ceart ag baint leis agus go minic, siúrálta i nDún Garbhán, pé scéal, agus déarfainn timpeall na tíre toisc go bhfuil oiread Gaelscoileanna ann anois, tá daoine óga, go minic, déagóirí níos sine agus daoine óga ag cabhrú ag na grúpaí seo agus cuid acu san tá Gaelainn acu mar chuadar go dtí an nGaelscoil agus bíonn ana-fhonn orthu an Ghaelainn a labhairt mar braitheann siad uathu an Ghaelainn mar ní bhíonn seans acu a thuilleadh is dócha nuair a bhíonn an scoil fágtha do cheangal a dhéanamh leis na clubanna agus na grúpaí difriúla atá ann cheana féin agus an ceangal san a dhéanamh agus sé'n slí is fearr i gcónaí, is dóigh liomsa, chun ceangal a dhéanamh ná bualadh le duine éigin, seachas a bheith ag cur ríomhphost ná aon rud mar sin. Buail le duine éigin, cupa caife a bheith agat leotha is labhairt, n'fheadar cad atá ag teastáilt, agus an bhféadfainnse cabhrú, bhféadfaimísne rud éigin a dhéanamh dos na tuismitheoirí agus is dócha go go ndéanfadh na grúpaí taighde maidir leis na seirbhísí atá i siúl san áit, is dócha go ginearálta, agus go mbeidís ábalta ansan tuismitheoirí a cheangaint isteach leo is dócha a dh'ínsint dóibh mar gheall orthu. Go minic bíonn eagrachtaí is bíonn cabhair ann ach ní bhíonn an eolas san ar dhaoine agus sin í an fhadhb, is dócha. Ní bhíonn an t-eolas orthu go bhfuil na rudaí so ar fáil so sin rud iontach a d'fhéadfadh na grúpaí a dhéanamh is dóigh liomsa. Pé scéal é. Yeah. Agus arís, aontaím go huile is go hiomlán leat a Cháit ansan mar nuair atá cabhair uait, níl an cur chuige agat ag an bpointe san chun an cabhair a lorg agus is minic nach mbíonn fhios againn. So ní like nuair nuair atá mise ag caint le mo chairde atá mar thuismitheoirí chomh maith, foghlaimímid óna chéile ach bheadh sé go diail dá mbeadh an t-eolas sin ann dóibh san you know go ginearálta you know fiú muna muna bhfuil aon fhadhb ann le le cúrsaí teanga nó muna bhfuil aon fhadhb agat le iompar do linbh do pháiste ag an am sin or whatever but um go bhfuil go bhfuil an an taighde sin déanta ag na grúpaí pobail b'fhéidir agus ansin na na tuistí a threorú mar má tá deacracht ag tuismitheoir éigint agus b'fhéidir go bhfuil grúpa acu nó you know buaileann siad leo ar ar ar bhóthar éigint um go bhfuil an t-eolas sin ann chun mar a dúirt Cáit iad a threorú ar um go dtí an áit ceart. So sin, yeah. Sin sin. Sin sin. Sin an chuimseach. Braithim gur fhoghlaim mé an-chuid. Cupla rud b'fhéidir a rith liom díreach agus sibh ag caint. Tá cineál rudaí i gcomónta ansin idir gach rud a dúirt sibh, fiú amháin you know an taobh Gaeilge a bheith le clubanna nó le grúpaí pobail b'fhéidir nach bhfuil ag díriú ar an nGaeilge amháin. agus chomh maith leis sin, b'fhéidir, an páiste atá faoi mhíchumas nó a bhfuil riachtanas oideachais speisialta orthu a thabhairt san áireamh in san ghrúpa pobail Gaeilge. Níl ansin ach a bheith inclusionary, nach ea? Sin an rud céanna ach a mhalairt timpeall. Agus b'fhéidir rud, b'fhéidir a sheas amach domsa, agus b'fhéidir go bhfuil grúpaí pobail á dhéanamh cheana féin, ach. Tá an rud seo tagtha chun cinn, buíochas le Dia. Tá muid ag éisteacht le páistí anois agus fiú amháin an taighde sin a luaigh tú, Stella, tá muid ag cur ceist ar pháistí anois agus tá muid ag cuardú ní hamháin glór na nGael ach glór an duine óig agus a rá cad tá uait. So b'fhéidir, mar a dúirt sibh beirt, is deis í seo, an tréimhse seo ina bhfuil gach rud ar ceal nó ar líne, chun, b'fhéidir, machnamh a dhéanamh ar an méid atá déanta againn go dtí seo ar mhaithe leis na daoine óga agus ar mhaithe le tuismitheoirí, agus ceisteanna a chur agus ceistneoirí a chur timpeall agus, bhfuil fhios agat, na freagraí a lorg seachas na freagraí a thabhairt. B'fhéidir, an cheist a chur amach ansin do thuismitheoirí agus do pháistí araon, cad a theastaíonn uait nó cad nach bhfuil ann faoi láthair? Is dócha go mbeadh sé sin go hiontach, cloisfeadh na leanaí iad féin agus cloisfeadh na tuismitheoirí cad atá ag teastáil uaibhse anois ag an bpointe seo den saol, saghas, maidir le cúrsaí Gaelainne, cad iad na háiseanna atá uaibh agus déarfainn go gcloisfeá rudaí ná cuimhneofá orthu, fé mar a dúraís, d'fhéadfaimís a bheith ag cur rud éigin ina láthair ach i ndáiríre b'fhéidir nach é sin atá ag teastáil san áit sin ag an am seo agus nuair a chuirimid an cheist gheobhaimid amach. Agus is dócha nuair atáimid ag iarraidh cabhrú uaireanta you know nuair atá tú ag caint ansan, so cabhair agus tacaíocht sin déan rud éigint, like so you know bíonn tú ag iarraidh rud éigint a dhéanamh ach actually mar a dúirt tú ansin stop, féach. Éist, agus ansin, ansin raghaidh tú ar an mbóthar ceart. Ach uaireanta, agus, you know, tarlaíonn sé dúinn go léir, you know, ritheann tú isteach agus bíonn, oh, seo, tá, but sure uaireanta ní, nílimid ar an mbóthar ceart in aon chor, so, yeah, just an taighde ar dtús. Yeah, an taighde, agus fiú amháin na ceisteanna cearta, b'fhéidir, a chur agus is rud é, b'fhéidir a rith liomsa, má tá imeacht á eagrú agat do pháistí, b'fhéidir nach gcuimhneodh tú ar bosca a chur ar an bhfoirm a rá an gcuireann ceol ard isteach ar do pháiste. Ní gá aon rud eile a rá, dar ndóigh, ach you know dá bhféadfaí, b'fhéidir, roghanna a chur i láthair na bhfoirmeacha seo nó na gceistneoirí seo go mbeadh fhios ag tuismitheoirí do pháistí a bhfuil riachtanas speisialta nó aon rud orthu mar sin a bhaineanns le aon rud mar sin go mbeadh fhios acu go bhfuil fáilte roimh gach duine. Yeah, agus fiú amháin ó thaobh b'fhéidir na fógraíochta de, is rud eile b'fhéidir, rith liom an rud a dúirt tú faoi nach mbíonn fhios ag tuismitheoirí i gcónaí go bhfuil fáilte roimh gach duine nó b'fhéidir go bhfuil faitíos orthu b'fhéidir nach mbeadh an imeacht sin in oiriúint do gach duine. B'fhéidir dá mbeadh sé sin, os comhair an phobail mhóir ar an bpóstaer Tá fáilte roimh gach duine agus b'fhéidir é sin a léiriú trí íomhánna de phictiúirí de pháistí le gach saghas scil agus cumas. B'fhéidir, ní gá a rá tá fáilte roimh pháistí atá faoi mhíchumas nó a bhfuil riachtanas speisialta orthu ach is féidir na rudaí seo a chur in iúl ar bhealach atá b'fhéidir níos bunaithe ar íomhá nó a leithéid. Yeah. Em, bhuel aon rud eile a ritheann liom, rud, rud amháin a rith liomsa agus ní tuismitheoir mé ach tá spéis agam, nuair a thagann sé go déagóirí agus tuigim b'fhéidir nach bhfuil déagóirí ag ceachtar agaibh, tá sé fíor dheacair seirbhísí a chur ar fáil do dhéagóirí mar dar ndóigh tá siad ag iarraidh cloí lena ngrúpa féin agus gan a bheith ag freastal an-mhinic, em, ar chlubanna nó aon rud atá eagraithe. Conas a dhéileálann tú lena leithéid, nó conas is féidir le grúpa pobail cabhrú le tuismitheoir nó le déagóir? Is dócha go mbaineann sé le, tá sé fíor, is dócha gur rud an-tábhachtach é do thuismitheoirí, do dhéagóirí bheith fanacht, bheith ceangailte le rud éigin agus go dtuigimid é sin níos mó is níos mó. Go minic éiríonn siad as imeachtaí agus spóirt agus rudaí deifiriúla, go mórmhór cailíní, éiríonn siad as nuair a bhíonn siad timpeall 13 nó 14 so yeah conas is féidir cabhrú? Is dócha gurb é an slí is fearr chun cabhrú ag an bpointe sin ná a bheith ceangailte leis, leis na rudaí atá ar siúl agus b'fhéidir fógraíocht a dhéanamh, cabhrú chun fógraíocht a dhéanamh agus a dhul isteach em is dóigh liomsa b'fhéidir mar shampla em leis an club surfála i dTrá Mhór cuireann siad san an-chuid ar siúl do dhéagóirí is bíonn siad trasna na scoile so má dhéanann tú trasna na scoile beidh tú ábalta, do scoileanna, beidh tú ábalta déagóirí a tharrac isteach ná ná raghadh ann de ghnáth. Ach gheobhaidís blaiseadh ansan, gheobhaidís blaiseadh, tarlaíonn sé sin. Ó, ní chuimhníos-sa riamh ar surfáil a dhéanamh agus chuas go dtí an gcampa san deireadh seachtaine amháin agus spreag sé sin mé, is thosnaíos á dhéanamh nó chuamar ag sléibhteoireacht. Uaireanta tá déagóirí ann is mara bhfuil siad sáite i spóirt, i gcúrsaí spóirt agus i gcúrsaí comórtasúil, b'fhéidir ná maith leo spóirt ná aon rud saghas comórtasúil, tá sé, bím i gcónaí ag rá le tuismitheoirí tá ualach rudaí eile gur féidir leat a dhéanamh ach is dóigh liom go mb'fhéidir go b'é an tslí is fearr chun saghas bualadh leis na déagóirí san ná tríd na scoileanna, tosnú sna scoileanna now tá sé seo arís deacair fé láthair toisc gach rud atá ar siúl ach is dóigh liom go mbaineann sé le a bheith ceangailte isteach le áiteanna ina bhfuil déagóirí cheana. agus b'fhéidir áit a mbíonn siad ag crochadh timpeall rudaí a chrochadh suas agus mar sin dó ach is dóigh liom, yeah, tá sé deacair, tá sé deacair ach ní féidir linn ach ár ndícheall a dhéanamh agus is dócha a bheith bainteach leis, leis na, yeah, leis na tuismitheoirí chomh maith, an tacaíocht a thabhairt dos na tuismitheoirí mar tá, tá na blianta san dian nuair a bhíonn siad ina ndéagóirí siúrálta. Bhfuil aon rud eile a ritheann libhse sula bhfágaimid slán agaibh? Ní dóigh liom é. Sin iontach agus braithim gur thug sibh ábhar machnaimh do na grúpaí pobail b'fhéidir, mar a dúirt tú féin Stella, stopadh, smaoineamh, cuir ceist agus éist. Tá súil agamsa, you know, tá muid ar fad ag foghlaim sin i láthair na huaire. Tá, yeah. Tá muid ag smaoineamh an uair seo. Na daoine a bhfuil páistí acu is na daoine nach bhfuil páistí againn, caithfidh muid i láthair na huaire stopadh agus ceist a chur agus bhfuil gá leis seo